Boma la a Peter Mutharika ndi zonena kuti lapereka good news chakumadzulo komwe kunoku. Makamakatu kupita kwa anthu a mabizinesi amene amachita mabizinesi awo ku South Africa. Auzidwa kunena kuti musamadandaulenso zonena kuti tikapita ku South Africa ayi operation dudula eh, chani chani a- akatipanga harass chani titilibe zilolezo akuti zimenezozo zatha zikatero lowa south africa menya business yanu kukhala masiku masiku masiku masiku kumakamba zoti masiku ake ndi angati muti sitikathamangitsidwakonso kumene ku operation dudula iya tifotokozatu bwino bwino koma tisanapange choncho tapangani subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe timabweretsa panopa zikufikeni mosavuta ndikudzipangitsatu kufotokoza nkhani yomwe yachitika chakumadzulo komweko makamakatu imene iyi ikuchokera ku boma ku unduna uja omwe umatchedwa kuti no ministry of foreign affairs kapena kuti unduna oyang'anira zinthu za m'mayiko akunja komatu ndi wakunoko ku malawi ndipo nduna yake ndi aja george chaponda abweretsa chikalatatu inu nde mudzichiona pa screen panopo pamene ineyo ndiye kuti ndikuchiwerenga pa fonipa akunena kuti republic of malawi press release ministry of foreign affairs would like to inform the public that the government of the republic of south africa has revised entry requirements into its territory for holders of different categories of foreign passports from 16th of october 2025 kutanthauziratu pa chichewapo sharp sharp akunena kuti kuchokera ku dziko la malawi ndotitu zikupita ku mtundu wa malawi ndipo akunena kuti unduna woyang'anira za maiko akunja foreign affairs ndi onena kuti ukufuna udziwitse mtundu wonse wa malawi kuti no dziko la South Africa linakhala pansi ndi kusinkhasinkha ndipono lasintha zoyenereza zake za anthu makamaka pamene akusuntha kupita South Africa anthu aku Malawi kuno amene ali ndi ma passport aku Malawi kuno zilolezo zake zimatchedwa kunena kuti ma visa pa chizungu akunena kutitu zasinthidwa zasinthidwa motani ndipo akuti zisinthidwa tingoti zasinthidwa kuyamba pa 16 october 2025 iyayi ndetu akhala akufotokoza maparagrafu enawo tiwerenge limodzi kuti mapasipoti ake ndi otani paragraph number 2 akuti following this revision travelers holding malawian diplomatic and ordinary passports are exempted from visa requirements for a period of up to 30 days On the other hand, holders of service passports are now required to apply for a visa before traveling at no fee. Mhm. Kutanthauzira kokunena kuti kutsatiratu kusintha kumenekoko akunena kuti nzika za ku Malawi kuno zimene zili ma passport a ku malawi ndi paja mapassport awatu ali m'magulu magulu pali passport zina zomwe zimatchedwa kuti diplomatic passport kapena kuti passport za ulemerero zomwe zimakhala ndi ma president anthu ogwira ntchito ku immigration anthu ogwira ntchito ku ku embassy ya kaya ku ma consulate amenewa amakhala atumizidwa ndi boma ndi amagu- amauzidwa kuti passport zawo zimadindidwa kuti no akafika pa paja pa border paja asachite kuvutika kuti amene wotumayo apatse ulemu Si munthu wamba ayi wotumizidwa ndi dziko la Malawi paja akuyimira dziko la Malawi ameneyo mumpatse ulemu si munthu wamba ndiye pali ino anthu amene timakhala ndi ma passport awamba wamba ngati inu ndi ine eti ngati simumagwira ntchito ku diplomatic ngati sinu diplomat koma inu ndi ine ma passport athu amenewawo ndoti akunena kuti kuyamba panopa kupita mtsogolo muno ndi zonena kuti tizitha kumaloledwa kulowa South Africa ndikukakhalako masiku 30

kubwereranso palibe vuto lina lililonse ndithudi ndipo izitu mwina ndi zothandiza kwambiri anthu ama business kuli fans ina yake imapanga ma business awo kutamanga tamanga kupita kumeneko kubwera pita tani eh? tiwerenge paragraph inayo akunena kuti tani inde paragraph yomweyo tisanayiwale akukambanso zonena kuti pali fans ina yake ili ndi ma passport amene amatchedwa kuti no service passport eti mwachitsanzo atumidwa munthu atumidwa ndi boma la malawi kunena kuti upite ku south africa tikufuna ukakambirane ndi akuti akuti kaya zokhudzana ndi mafuta e, ali ndi passport ya service passport akunena kuti amenewo amayenera azile- azile- azilembera visa chilolezo ndikufuna mundipatse chilolezo chokosawa kuti kuti ndilowe mdziko lanu ndipo poyamba akuti ankalipira zilolezo zimenezo ndiye akunena kuti panopa ukuyenera uzingolembera palibenso zolipiraso achotsa zinthu ngati zimenezozo kukonzatu ubale ukwere pakati pa south africa ndi malawi kubwera ndiye kuti paragraph ina yomwenso ndiyomaliza kunena kuti meanwhile the ministry is engaging the south african government in order to ensure to secure an arrangement that is in the mutual interest of two countries and which confirms to regional protocols ministry of foreign affairs lilongwe 3 22nd october 2025 ndipo pamenepo pachichewa akunena kuti pakanali panopa ndoti unduna woyang'anira za ma- ma- maiko akunja foreign affairs akuti akuchezabe kukambirana ndi dziko la south africa kuti zina ndi zinabe zifewefe- zifewetsedwebe hmm? afewetsapo koma zina zifewetsedwebe kuti mwina make amalawi adzazitha kumatakasukako kumenekoko opanda mavuto ena ake opanda kumakhala ndi kuti akuyang'ana mbuyo kodi kubwera mwala uko operation dudula tsana tsani akuti afuna zitafewetsedwa zinthu ngati zimenezozo. Ndipotu kukambapo akunena zonena kuti, Chikuchokeratu ku unduna woyang'anira za m'mayiko akunja, unduna wa a George Chaponda. Ndipotu akunena kuti no achitulutsa ku Lilongwe 3 kumeneko pa 22 October 2025. Nkhani ndi imeneyo. Okay? Poyambapo zikuonetsa kunena kuti fans inkalolezedwa kumapita ku South Africa koma imakhala kwa mwina kaya ndi wiki ndikutuluka. Koma panopa akunena kuti mwezi opanda vuto lina lililonse. Ndatu tikamakamba izi tikudziwa zonena kuti fans zina zinatife takhala kuno mpaka zaka 20 kukamba zoti chani 30 izi tili komwe kuno mpaka nefe tinakwatira chani chani chani mukuziwa zonena kuti kumene kwako mukamakhala choncho mmakhalabe mukuyang'ana mbuyo kuti kodi no sandigwila kapena mwina atungati muli ndi amatika ya asylum kapepala kaja kamene kama chilolezo chokhalira mdziko mmenemo mmakhala motakasuka koma nthawi zambiri mmakhala ndi kuti muli on the run always mona komano ndi nkhani zongoti ifetu zilolezo zimakhala ndi kuti mwina mulibe koma nanga mupanga bwanji haso ndiyofunikira and ife timakufilaninso ndi magaya amene muli south africa fa mumathandiza kunoko mwa njira ina yake mukagwiragwira mutumizire abale chani eh? timanyadira komano ndi nkhani yonena kuti no akukhala ngati akufuna afewetsebe zina ndi zina mukudziwanso mmene kumakhalira kumeneko ndakhalako ine sukulu yanga ndaphunzira kumeneko sizophweka always kumayang'ana mbuyo kuti kodi kubwera zotani ayi imeneyi ndi saini yabwino makamaka kwa boma limeneli kuti no akukonza maubale mmaona kuti zikuonongeka afunika kukonza maubale mwina one day tizangomva zonena kuti mukhoza kulowa south africa nkukhala opanda vuto lina lililonse nkutuluka oso kaya mukhalako zaka zingati opanda vuto lina lililonse anthu ndikumagwira ntchito plus ifeyo anthu aku malawi eh, timagwira ntchito yotamandika kwambiri ku south africa amalawi amati amagwira ntchito kwambiri kuposa anthu a ku south africa ndipo south africa imadziwa ngakhale ah, ngakhale amati akutibera ntchito chani chani koma amaziziona kuti anthu a ku malawi eh, amatipula osati masewera nde akuthandizira kumanga chuma cha dziko la south africa mwa njira ina yake Ayi, tikufunikira tidzimvatu nkhani ngati zimenezi kuchokera m'maunduna kusonyeza zonena kuti no undunawo ndiye kuti ntchito ikumagwirika kumeneko, zikuchitika. Zambiri ngati zimenezi zikapitirira ndiye tidziwa zonena kuti dziko lathuli, boma lomwe tinayikali likuyitha, likutipula, likugwira ntchito. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section. koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu chofunikira pano ngati simunapange subscribe osaiwala kupanga subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe timabweresa panopa zikufikani mosavuta akuti